ndi inanso programu ya amayi tingathe pano pa mzati tv komanso radio programu yomwe timakhala ndithu tikucheza ndi amayi osiyanasiyana. Timabwera nawo amayi amene akuchita bwino m'moyo kudzera mu ntchito zimene amagwira, maphunziro ndi kutinso ationesere maluso osiyanasiyana amene amayi amachita kuti pena pakenso mzimayi kapena msungwana alimbikitsike kumene aliko. Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua, muulutsi wanu wa programu imeneyi ndipo lero. Tikhalanso ndithu tikucheza ndi mmodzi wa amayi amenetu akuchita zodabwitsa, kuchita ndithu zaluso kwambiri pomapanga ufa wa phala, uchi, n'kumagulitsa. Tsono tinachita chidwi, kodi mayi ameneyu zonsezi akukwanitsa bwanji? Zinayamba bwanji? Takhalani pompo mumve mmene tichezere ndi mlendo wathu tsiku la lero m'programu imeneyi ya Amayi Tingathe. ndanena kuti tikhala tikucheza ndithu ndi mayi wa chitsikana amene ndithu ali nalo luso lake komanso ukadaulo wochita ndithu bizinesi kuphatikiza luso lija ndi kupanga bizinesi nkuona kuti akupanga bwanji tiphunzire china chake leroli takulandirani program yathu zikomo kwambiri auzenitu amene akutionera apa komanso kumvera program yathu kuti inu dzina ndi ndani mumachokera kuti Ah, ine dzina langa ndi joana tandulechi mgogo ndipo ndimachokera kuno ku mulanje kwa chinakanaka Mhm.
Ah, joana mgogo ndi ndani
Ah, Joana Mgogo ndi mwana woyamba wa m'banja la ana atatu mmene munabadwa atsikana awiri komanso mnyamata mmodzi Ah, ameneyu anabadwa kuchokera kwa Priscilla Siwale komanso Henderson Mgogo ndipo amayi kumudzi ndi ku Chitipa pamene abambo kumudzi ndi ku Blantyre moti Mgogoyi ndi chiyawo ndithu aa Eh. ku blantyre ndi ku chitipa Mm. inu mupezeka bwanji kuno ku mulanje inetu ku mulanje kuno ndikupezeka chifukwa cha ntchito Mhm. komabenso ndakhalako ndili wachichepere chifukwa choti makolo anga amagwira ntchito m'madera ambiri akuno kumwera chabwino ah, mwatiuza kuti joana mgogo ndi ndani tatipatsani tsono pang'ono mbiri ya maphunziro anu Ah, ineyo ndinaphunzira ndinabadwira ku chiradzulu Ndipo ntabadwa ku Chiradzulu ndinaphunziranso kumeneko standard 1 mpakana 6 pa Chiradzulu primary school okay. ndipo standard 6 tinasamuka poti ndanena kale kuti makolo amagwira ntchito mboma uh -huh. eya amagwira ntchito kuchipatala onse uh -huh. ndiye tinasamuka kumene kuja ndikupita ku Thyolo okay. ku Thyolo tinakaphunzira pa nachipere primary school uh -huh. kenako ndi pa nachipere paja ndinachoka ndikubwera no ku Mulanje kuno pa providence primary school okay. ndikumene ndinachokera providence primary school ndikupita ku michiru view ku Blantyre. Tsopano primary inayi ndi sukulu zitatu. Eeh. Chiradzulu, Nachipere, Nachipere Providence. komanso Providence. Chabwino. Kenako tinapita ku secondary. Secondary tinakayamba ku michiru view ku Blantyre. Titachoka kumeneko form 3 tinapita ku St Mary's. Ku St Mary's ndikumene ndinamalizira mpakana kulemba form 4. Kuchoka kumeneko ndipamene. St Mary's kuti?
ku Zomba Okay. St Mary's ya ku Zomba kuchoka kumeneko ndi pamene no timapita ku Luana imeneyo nthawi imeneyoyo asanayiphatikize ndi NRC koma tinali ku NRC campus mwina chaka chanji chimenecho imeneyo inali 2009 okay ndipo ndinaphunzira 2009 ndipo ndinatuluka 2012 ku Luana ku, ku NRC, NRC campus oho chabwino eya ndachoka ku NRC campus pamene no timalembera ntchito mboma ndikupezeka kuti tapeza ntchito m'boma ndithu ena akumakhala ndi mafunso kuti ah, kuti ku nrc mumapanga ndithu maphunziro anji kumeneko kumenekutu maphunziro anga aukachenjede kwambiri ndinapanga za nutrition Oho. kapena kuti za madyedwe abwino oho ya zoonesesa kuti madyedwe abwino thanzi komanso umunthu wa munthu chabwino ndithu okay Mm.
ndimene tu- tikuchitira mu programu ya amayi tingathe kucheza ndi a joana mgogo Chabwino, ndiye pakadali pano mukugwira ntchito kuti?
Pakali panotu ndikugwira ntchito ku agriculture moti ndili pa khonsolo ya Mulanje Ah, kuchokera nthawi ya 20, 2014 pa 1 October 2014 ndi pamene ndinalowa ntchito mboma kuno ku Mulanje Chabwino.
ndithu kuzafikira chaka chino ndikugwirabe ntchito konkuno ku msika wa njala EPA monga mulangizi amene ntchito yanga ndiyopereka mauthenga okhudzana za ulimi zaulimi zaulimi panatenga nthawi yaitali bwanji kuti mwatsiriza maphunziro anu kenako basi ndikuyamba ntchito pakatipa simunachite mwina maganyu ena ndi ena podikirira kuyamba ntchito zinayenda motani Ah, monga wachinyamata wina aliyense ukapanga maphunziro ako umayembekezera kunena kuti akulembe ntchito ukamachoka ku sukulu timakhala ndi chithunzithunzi kuti ah, mwina pompano ndipeza ntchito komatu inetu sindinapeze ntchito chaka chomwecho Ndinakhala ndithu zaka ziwiri. Monga ndanena kale kunena kuti ndinayamba ntchito mu 20, 2014 koma mm. sukulu namaliza 2012 mm. mmene mm. ndinapanga graduate. Koma pa zaka ziwirizi chifukwa cha mmene ineyo ndimaganizira nima kapena ndinene kuti mwina maphunziro anga mmene ananditsegulira maso onena kuti sikuti kuphunzira ndikuti ndikangoyamba ntchito ya mm. kapena kuti ndalama ndingazipeze podzera mu ntchito mokha ayi. Koma ndinaganiza zonena kuti ah, ndipeze zi- njira yoti ndizipanga business ndizipeza ndalama so choncho nthawi imeneyoyo ndimagulitsa thobwa madzi komanso freezes okay kumwanza kumeneko ndithu nde ndalama imeneyi ikagwira ntchito yanji ndi wachinyamata basi wamaliza sukulu mwinanso mmakhala pakhomo pa makolo chidwi chimenecho chokuti ndisangokhala koma ndizichita bizinesi chinabwera bwanji ndipo masomphenya anali otani ndi business imeneyoyo?
Aaa inde ndinali pakhomo pa makolo chifukwa nthawi imeneyo tinali kuti tikukhala nawo ndi amayi okha because abambo anatisiya tili form 4 Oh sorry. nde tikukhala ndi amayi poona ndi mmene moyonso umavutira ndi zinthu zina ndinayesesa kunena kuti ndizipanga business ndiziagwira dzanja amayi mcholinga chonena kuti iwo akulipira lenti kaya akugula zakudya zina ndi zina inenso ndizithanso kugula zinthu zina Chabwino. Moti zo nthawi imene ndimatuluka ineyo ku, ku college sister wanganso anali akupita ku college okay kenako mlongo wanganso anali kuti ali form 4 ndipo poona kunena kuti amayi udindo wawachulukira naona kuti nanenso ndizipezako ndalama ndiziwathandiza mbali inayo so tinali ngati kuti ano tasala anthu awiri tikuthandizana kucholinga chonena kuti tizitha kupeza kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku so uzipitira patsogolo zipitirira ndithu nde ka ukadaulo ka bizinesi ka munakatenga kuti nthawi imeneyo ndinali ndikupanga za chinyamata zomwezi monga kukhala magulu a chinyamata tima youth club Mm. moti kumwanzako nali ku youth club Mhm. mpakana ndithu ku youth club kuja timaphunzitsana kuti titha kumaziyimirira patokha amatiphunzitsa kuti kaya achinyamata amene mwina tiyerekeze anapezeka kuti atenga mimba ali pa sukulu anasiya sukulu kodi akuziona kuti sangabwereso sukulu koma amatilimbikisa kuti tikhoza kumapitiriza sukulu nthawi imeneyo tinali ndi acoordinator athu timatcha mayi ema kapawe amene anali youth friendly coordinator pa chipatala cha mwanza nde amatiphunzitsa zinthu zosiyanasiyana mpakana ineyo ndinayambano kukhala ndi chidwi kuonesesa kunena kuti ndisangokhala chimozimozi koma ndilimbikire ndi cholinga chonena kuti mwina kusogolo kuno ndizakhale ndi kampani yanga so maganizo onena kuti ndizakhale ndi kampani yanga anabwera chifukwa chonena kuti tsiku linalake nditagula mkaka mkaka wa um, anali suncrest ndinaona kuti ukupangidwa kumalawi konkuno so ndinali ndi maganizo kuti kodi zikukhala bwanji Eh. ndekuti anthu amene akupangawa ndi amalawi Mm. ndekuti mmalawi akhoza kukhala ndi kampani fo ma- maganizo anga onse chibwana changa chonse ndinkaona ngati zinthu zonse zimachokera kunja Kunja. ine ndinaziwa kunena kuti "Ah, inenso ndithatu kukhala ndi kampani yanga Eh. nde maganizo aja okhala ndi kampani analipo nthawi imeneyo koma sindikanakwanitsa nthawi imeneyo chimene chinalipo nthawi imeneyo ndiyongonena kuti tikwanitse moyo wa tsiku ndi tsiku zipitirire Yes. ndithu iyayi ah, chiyambi chopatsa chidwi taona kuti ati kuma youth club kuja Aaa kukutengera ndithu siliyasi kumatuluka zamphamvu tikumva Joana apa kuti anayamba business ya thobwa, madzi ndi chani? Freezes. freezes kuti azithandiza amayi pakhomo kufunsa kuti luso limeneli kapena maganizo amenewa anachokera kuti ati anachokera ku youth club. Youth club imene inu muli ija ndi kumakambidwa zinthu zosiyanasiyana kuphunzitsidwa zinthu zosiyanasiyana Joana kutitsimikizira apa kuti iyeyo zonsezo kuti azipanga thobwa freezes madzi aah upangiri umenewu anautenga ku youth club m'boma la Mwanza tipitirire kucheza kwathu nkunena kuti tsopano ntchito mwayamba aah ngati mmodzi wa alangizi a zaulimi mwati ku Nsikwanja EPA eeh aah Mukuonekabe kuti ndinu wachinyamata basi pakadali pano china chimene mukupanga kupatula ntchito ndi chani? Aaa kupatula ntchitotu pakali panopa aah malingaliro omwe aja a business ndinanena aja nanga si business ya thobwa madzi inafika pokuti taisiya no titayamba ntchito. tisana mmene muziwa munthu ayamba kumene ntchito ndi kuti ulumphasa ulibe Eh, eh. eya zipangizo zola- zimene timagwiritsa ntchito nthawi imene zinali za makolo za amayi nde pano pano tili patokha nde tayima bizinesi ija yayima koma malingaliro sanatani sanayime tinayamba kuganizirabe kunena kuti tipange bwanji nde tinayamba kuti mabizinesi ting'ono ting'ono kumagulisako kumakaoda mtawuni muja tima tima cosmetics kumagulisa Okay. eya kumapanga chifukwa nthawi imeneyo imene ndinali u- kwa makolo ndikupanga freezes thobwa ndi madzi nthawi imene ijayi sikuti ndalama zimene zija zinangokhala zinapindula mpaka ndinatsegula saluni zoona Ayi, ndinagula ndithu zipangizo za saluni ndinali ndi saluni yanga nde nditaonabe kunena kuti ndazisiya zimene zija ndachoka ndazayamba no ntchito Ma- kukhala ngati ma- masomphenya aja ayimakaye komabe sindinagone tulo ndinakhalabe kunena kuti ndizapitiriza kutsogolo koma ndinayamba no kulingalira mwa mtundu wina so kulingalira kwa mtundu wina no kunabwera no ponena kuti aa zija ndimangopanga kuti ino ndifuna ndikwanitse zofuna za moyo za nthawi imene Nthawi imeneyi ija. komano pano panso pano ndingazilumikize bwanji ndi masomphenya anga ndi sukulu imene ndidapanga Okay. so pano ndizitenge no bizinesi pa mulingo wina kuti no so pano ine ndinapita ku sukulu kusiyanitsa no so pano eti mwaona nthawi imene njanayo kuti ino ndangomaliza form 4 ndiku nda- nda- ndayamba ka business kenako ndazapita ku college ndabwerako koma s- ma- maganizo anga kwambiri anali kuti ndikusaka ntchito komano nditachoka nombe paja ndayipeza ntchito kenakono ndipange bwanji nde ndinaonano kuti ndioneno kuti ndipanga chani nde ndinayamba no kuganiza za sukulu imene ndinapanga ija ndanena kuti ndinapanga za madyedwe Yeah. nde ndinayamba kuganiza kuti sono ineyo nkhani za nutrition poti course yathu imatchedwa kuti um, diploma in nutrition uh, livelihood uh, uh, food nutrition and livelihood security Okay. so zotu zokamba za chakudya thanzi komanso umoyo wa munthu Chabwino. ndiye kuti munthu akhale ndi thanzi labwino akhale ndi chakudya chabwino komanso moyo wake ukhale wabwino pafunika chani nde namba kulingalira kuti ah, ineyo kusukulu kuja tidaphunzira za kupangapanga kaya zakudya mmene zakudya zija- zimafunikira michere yosiyanasiyana mthupi mwa munthu kodi ndingapange bwanji ndikuzapezanso kuti boma lathu la mulanje ndi boma limodzi limene lakhala m'mbuyomu likuvutika ndi nkhani za kadyedwe kabwino ndiye ndinaona kuti ah, i think ineyo ndikhoza kutani ndikhoza kuona kunena kuti ndipange bwanji mwina ndikhoza kuyambitsa china chake choti nditha kupindulira ndiye ndinayamba kafukufuku kafukufuku wanga uja mkatikati ndinaona kuti ah, chakudya chambiri anthu amaoneka kuti chakudya kuti anthu adye chifukwa ndinayamba ndangati ntchito yanga ulangizi ija so ndimakhala ndi anthu mmakomo ndikamawauza tiyeni kumunda Upeza kuti tapita kumunda umva abwerako madzulo ah alangizi sitinadyetu ifetu tinazolowera mamawa sitidya kaphalo timangodikira kuti tizadye masana nchifukwa chani kenako ndinayamba kuona kuti anthuwatu zakudyazo ali nazo koma mwina satha kuzidziwa kuti ndingamazigwiritse ntchito motani Motani, yes. nde inenso ndikhoza kumapanga phala loti ngati ali kuti iwo sangakwanitse ine ndizipanga phala azigula azidya kaphala akamwa kaphala mmawa ana azipita kusukulu iwo azipita popezatu kuli program yolandira phala masukulu Yes. nde ndinaona kuti nanga kwa amene sangakwanitse kapena masukulu amene mulibemo zimenezi apanga bwanji nde ine namba kupanga phala Mhm. moti pakali pano ndimapanga phala
chabwino ah, nkhani yopasa chidwi kwambiri ah, munthuyi anachita ndithu maphunziro ake aukachenjede ku luanar ndiponso nthawi imene sikuti bunda eh NRC campus koma anali ku NRC kubunda campus. koma ku nrc Eh. campus Indeed. anachita maphunziro ake akadyedwe zona zakadyedwe iti sanangokhala koma ali pa ntchito ndi kugwira ngati mlangizi ndithu komanso nanga ndipange chani chofanana ndi maphunziro amene ndinapanga aja ndati anasankha kuti apange bizinesi yofanana ndi maphunziro amene anapanga okhuza kadyedwe ndi apa angotsiriza kumene kutiuza kunena kuti anachita mpaka na kafukufuku kuti kodi atha kupanga bizinesi yanji nkuona kunena kuti ngati kafukufuku anachitira kumulanje nkupeza zotsatira zake anaona kuti bola ayambe kugulisa ndithu ayambe kupanga ufa wa phala nde ufa wa phala umenewu ndi ufa wanji ufa umenewu umatchedwa Mwira joy phala umene timapangira soya ah, chimanga cha yellow mpunga komanso chimanga cha white Aha. Ehe. ndipo ufa umene uwu zonse zimene timayika mmenemo zimachokera konkuno kuMulanje sikuti timakaoda kunja kapena kuti timakagula kwina koma timapangira konkuno kuMulanje Aha. ndithu chabwino ah, u- mukuti Muyira Joy Phala Muyirayo dzina lanunso ayi muyirayo chifukwa chonena kuti ndanena kuti amayi paja ndi akumpoto eti Mm. muyira amatanthauza kuti forever kapena kuti muyaya Aha. eya nde phalalo tinalipasa kuti mmenemu muli chimwemwe cha muyaya Chabwino.
ndifake limatchedwa kuti Muyira Joy munayamba liti kupanga ufa umenewu ufa umenewutu ndinayamba chaka cha 2022 Mhm. Eh, komano 2022 yo ndimangopanga ndikumagulisa ndikumayika mmajumbo mangotenga majumbo a black ating'onoang'ono aja kumanga kumaiza kakasikelo kakang'ono ndikumagulitsa koma kufikana tsiku la lero ndithu unafika pokuti tinapanga brand bwinobwino logo yathu ilipo komanso ndife registered company packaging-nso yake ndithu yabwino ndithu yabwino tikhala ndithu tikupitirira kucheza ndi a Joana Mgogo amene ndithu ndi mwini wake wa kampani ya Muira Joy Phala phala limene ndithu anthu ambiri m'boma la Mulanje komanso madera ozungulira akulikonda limeneli ndi ndithu ufa wa soya komanso kupatula ufa wa soya mumapanganso uh, uchi uchi mmapanga nokha kapena mmangogulitsira kapena anzanu ayitu uchiwo tinapanga pa chizungu timati contract farming ndi alimi akonkuno poja ndanena kale kuti ndine mlangizi so ngati mlangizi sindingamakalimbikitse kunena kuti alimi azilima koma azisowa misika ndiye kuti ineyo kampani yanga ija inakabadwisa mwana ameneyo pokatsegulanso msika kwa alimi ena moti timagula kwa alimi ena kuchokera cha kuMilonde uko amene ndagwirako nawo ntchito mbuyomu amene amalima uchi- uchiwo ndiye iwo ndimagula ine ndimangopanga process ndikupanga package Aha. ndikumagulisa chabwino ndithu Iyayi takhalani pompo uh, tipitirize ndithu kucheza ndi a Joana Mgogo amene ndithu akupanga ufa wa soya wapamwamba uja wa Muira Joy Phala. ndiye tikupitirira ndi programu yathu ya Mayi Tingathe pamene tikucheza ndi a Joana Mgogo Eni ake a kampani ya Mwira Joy Phala nde apa tati tione ufa umene iwowa amapanga. Tatifotokozerani uwu ndi omweuwu wangosiyana kapena maikidwe? Ah, ufa uwu ndi omwewu monga mukuonera iyi ndi 1 kg Mhm. nde tili ndi ma 3 kgs komanso tili ndi ma 1.5 kgs Okay. onsewa ndithu timapangira limodzi koma timapangira kunena kuti makasitoma malinga ndi kukonda kwawo ndi mthumba mwawo kuti akwanitse kugula Komanso kupatula pay voti ndi uchiwo. Uchiwo pakali pano tikupanga ma half KG okhaokha kaye. Eya, koma mtsogolo muno muli chiyembekezo chonena kuti tizipanganso ma, ma, ma botolo ena ang'onoang'ono kuti aliyense athe kufikira.
Chabwino, ufa umenewu mukuupangira kuti? Ufa umenewu ndikupangira konkuno kwa Chinakanaka. Ah. timapangira ndithu kunyumba kwathuko koma pakali panopa tikumanga factory pakufika pa tsiku lalero sikuti tinangokhala ndi maganizo oti tizingopanga basi zachisawawa eya masomphenya athu ndi akulu kuti mwinanso titha zafika pa international market so pakali panopa tikuyesesa kunena kuti timange ka factory kathu tikumanga tinapeza malo timange ka factory kathu ndipo a Malawi Bureau of Standards anatiyenderako kamodzi okay ndicholinga chonena kuti tikamaliza zonse tipange zinthu zoyenerera kuti chakudya chathu chizikhala chabwino komanso kuti atipange certify kuti tizimapanga koma monga ndanena kale business iyi ndiyopanga register ndithu ndiye ufa umeneutu umene tikuonera ndithu uli pamsika ukupezeka pamsika bwinobwino ndithu ukupezeka pamsika ndithu ufa umenewu inuyo mutha kuupeza nthawi ina iliyonse chifukwa choti angakhale amabungwe amatha kutigula ndithu wambiri
ndosiyana bwanji mwina ndi maufa ena amene timaona m'misikamu ena akupanga ufa uwu ndosiyana bwanji mwina ndi maufa amenewo Uh, ufawu ndi osiyana chifukwa chonena kuti one ndi waukhondo mm. kusonyeza kuti tikumuteteza ngakhale kasitomala wathu kuti akamakadya akadye zinthu za ukhondo mm -hmm. mapangidwe kumene timapangira timapangira malo oyenerera komanso mwa ukhondo timavala zozitetezera ndithu mm. kuchitira kuti tikamapanga ufa umenewo monga mukuziwa ndi kukhichini mm. kupatula pamenepo timapakiranso mwa luso sikuti timangopakira mwa chisawawa komanso tikunena pano ineyo ndamene ndimapanga ufawo mm -hmm. ndi ufa umene ndimapanga koma ndinenso woyezedwa ndithu kuchipatala Okay. monga mukuziwa za zakudya pamayenera kuti ayeze ndithu kuti munthu pasakhale zina ndi zina panja pali matenda ena kuti timatha kupasirana nkhani zakudya Eh, Chabwino. nde ndithu ndinayezedwa zonsezi zakutsimikiza ndipo ufawo ndi wovomezeka ndipo ndi wabwino komanso zimene zikupezeka mkati umomu ndanena kale kuti ndi zachilengedwe eti ndi za natural Za natural zimalimidwa konkuno mu nthaka ya kwathu ya ku Malawi kuno, mulibenso zoonjezera zina zili zonse zomwe zingasokoneze. Sitiyikamo sugar ndi cholinga chonena kuti kuti tikuziwa masiku ano nthenda zosiyanasiyana achina diabetes ndi zinthu zina. Ndiye tikhoza kukuyikirani sugar wambiri pamene inu simukuloledwa kudya sugar wambiri kapena wochepa pamene inu mukufunika wambiri. Nchifukwa chake tinangosiya choncho kuti zikhale za chilengedwe komanso zokuti zikakhale za thanzi ndithu. Chabwino.
Amene mwina angafune ufa umenewu angakupezeni motani?

Tamvatu zambiri zokhuza ufa umenewu, mmene akuupangira, zipangizo zimene akugwiritsa ntchito komanso kumene ufa umenewu ukupezekera. Nkhani yathu ndi yonena kuti kodi mwana wamkazi masomphenya ake ndi ozafika pati? Mwanena kale kuti nkhani ndi kuti mupange kampani. Apa mwatiuza kuti ufa umenewu mumapanga nokha. Mukupanga process chilichonse nokha, kupakira nokha, kugulitsanso nokha? ndithu tu ifeyo tikutero ndithu pakali panopa koma pakali panopa mwina amene tili ndi antchito awiri amene amatithandizira kupanga kusankhasankha soya uja kuti akhale wabwino tikakazinga ndi zinthu zina amene timathandizana nawo Eh. eya komano masomphenya athu ndi onena kuti tanena kale kuti kampani siyongoti ithere momwemu iya koma ndifuna kampani yayikulu tifunanso kulemba ntchito achinyamata anzathu okuti azitha kuona zinthu zosiyanasiyana azogulitsagulitsa ena oona kunena kuti ku factory production ikuyenda bwanji ndi anthu ena komanso othamangathamanga pa msika ndi kuonesesa kunena kuti akuyinenerera bizinesi ikuyenda motani kusonyeza kuti tikupereka mwayi ndithu wa ntchitonso kwa anthu ena Maphunziro amene munapanga okhuza kadyedwe za kadyedwe a- mukuona kuti athandizira bwanji kupitisa patsogolo business yanuyi? Ah, maphunziro amene napanga za kadyedwe kabwino akuthandizira ife kunena kuti ah, bizinesi yathuyi ikhala yabwino komanso anthu tiwapase zakudya zoyenerera Mhm. osangoti zakudya chawamba iyayi koma zakudya zoyenerera chifukwa tikuziwa zimene zikuyenera kupezeka mu thupi la munthu michere yoyenerera imene ikuyenera kukhala komanso milingo ya michereyo Mhm. chifukwa kulipo kungopanga phala kuyikamo michere zosiyanasiyana koma kupeza kuti tawonjezeranso tabweretsa mavuto ena Mhm. mukuziwa anthu ena timakhulupirira kuti kunenepa mwina ndi ndiye kuti thanzi Thanzi. koma kuli kunenepa kwina koti ndi mavutonso Eh. koma timayika milingo yoyenerera kunena kuti munthu adye bwinobwino akhale ndi thanziso loyenerera kupatula pamenepotu sukulu ija sikuti ndidangothera pa za maphunziro amenewo pa diploma paja ndinakawonjezeransotu digiri Okay. ndiye digiri ija ndi ya za ulangizi so ulangiziwo umaonesesano kunena kuti anthu mukuwaphunzisa ndi kuwazindikirisa zimene zili zoyenerera kuchita Chabwino. so bi- maphunziro amene ajanso akuthandizira kunena kuti anthu waja ndiwaphunzise maphunziro pachizungu tikuti education eti Mm. tikuwaphunzitsa kuti azitha kuziwa kuti kufunikira kwa zimenezi ndi chani nanga angazidye motani Mm. komanso zigwire ntchito motani mu matupi mwawo chabwino Mm.
alipotu ena anachita maphunziro ofanana ngati anuwa kupatula ngati anuwa ena anakapanga zokhonzakhonza Mm. zosiyanasiyana zomwe anakapanga koma lerolo ntchito sanayambe nkumaona kuti angokhala akuvutika mungawalangize chani Ah, ineyo achinyamata amenewo ndingawalangize kuti choyamba ndanena kale kuti ine ndinachokera ku youth club so ku youth club kuja ajoine ma youth club eti komanso kumatuluka zinthu zina ngati ma grant eti kumatuluka ma grant azilembera zinthu ngati zimene zijazi zikhoza kuwathandizira kuti apange mwina nkutheka tiyerekeze iwowo daya kuti akapeze zimashini zija zinthu zina ndi zodula sangakwanitse koma atha kuyambako olo ngakhale zobwereka munthu akhoza kumagwiritsa ntchito kukabwereka pena pake kumagwiritsa koma aonesese kuti luso lake akuligwiritsa ntchito mwa mtundu wina. Chifukwa chikutivuta kwambiri achinyamata ndi chonena kuti timakonda kudziyang'anira pansi kuti sindingakwanitse komanso timangofuna tikafikire pamene anzathu ali. Ndanena kale kuti bizinesi yanga ndinayamba 2022. 2022 kudzafika lero koma bizinesi sinafike pamene ineyo ndikutani ndikufuna, sinakhazikike pamene ineyo ndikufuna. Komano bizinesi ikukula ndikutha kuiona tsiku ndi tsiku kuti ikukula ndipo ndikufika kumene ineyo ndikutani ndikulowera kumene ndikufuna. Ndiye tikhale odekha komanso tilimbikire komanso tiyambepo chifukwa ngakhale wofuna kukusuntha akuyenera kuti iwe utani uyambepo Yep. chifukwa ukangokhala ndiye kuti palibe amene angakuone kuti iwe ukupanga chani chabwino si nanga ndina graduate mmene kabasi mwina muli mu ofesi kapena mukachoka kwa anzanu za kuntchito kuti mwaweruka basi kuti a basi ndinaphunzira ndikuwerenganso apa ndikusakasaka mwayi wa masters koma zopatsa chidwi kuti mutaphunzira mwaona kuti mupangenso bizinesi yofanana mwina ndi zimene munaphunzira zija pofuna kutumikira mtundu wa Amalawi. Koma mwakamba kuti misika yanu kwambiri inuyo mumapezeka kwa Chinakanaka. Nanga anthu ena amene mwina awukonda ufawu awonatu kuti iyayi ndithu olo kungotere chikirimu chikuchita kuoneka kuti iyayi ndi ufa opatsa mudyo koma sakhala ku Mulanje. Amenewo mungawathandize motani? Ah, tili ndi Facebook page. mm. imene imatchedwa Yami Joy Investments mm -hmm. pamene timapangapo post so zinthu zathu mm. motinso pa market place ya pa Facebook timapanga post mm -hmm. anthu ena ndithu amatha kutifikira mmene. Capital ya zonsezi munaipeza motani? Uh, kunena chilungamo capital yoyambirira inali yanga Mm. ndipo sikuti bizinesi inayamba ndi ndalama zambiri Mm. ndimakumbukira nthawi imeneyo ndinangogula soya wa- ka- ka- kapopcorn ka mpunga ndi chimanga nthawi imeneyoyo soya anali ali pa 500 kwacha ndithu zinthu zimene ndinalowetsa mmenemo zinakwana 7000 kwacha Okay. 7000 kwacha ija nditagulitsa ndinapanga 14000 chifukwa kuti nanga sindinagula kuti mapepa atina ndi atina ndi atina Eh, kaprofiti eh. ndithu kanalipo koma nditapeza profiti ija sindinadye Mm. ndinawonjezera kapito mlingo uja ndapanga 5 kg ndakawonjezera kukhala 10 kg ndikumakwera ndikumakwera Mhm. ndiye mkatikati poyesera miya- mimwayi yosiyanasiyana kulembera ma- monga ndatina kale kumachuluka ma kuchiyani ka ma grant Yes. ndinalemberanso grant imene ama- a- inachokera ku uh, usaid Mm. that is under a Centre for Tropical Agriculture, CIAT, mothandizana ndi a a project imene imatchedwa kuti Business Acceleration for Youth. Ndipo ndinapeza grant yokwana 4.2 million imene yandithandizira kuti ndipitirize kumanga chifukwa iwo anandipeza ndikupanga kale branding koma kusintha packaging iyi andithandizira ndiwo. Okay. Kuchokera pamenepopo kuti ndikamange building yanga ndikayimalize chifukwa anandipeza kuti ndangoyimanga koma sindinapange roofing, sindinapange floor. Zinthu ngati zimenezizi. Anandithandizira ndi iwowo mpakana ndasuntha kupezeka mm. pamene ndilipo.
Mokuti masomphenya aja odzatsegula kampani mukutha kuona kutheka eh? Ndipo kampani yonse sikuti ikakhala kutali ku Mulanje konkuno mm -hmm. Chimenenso chili chilimbikitso cha achinyamata kunena kuti tikulemba ntchito achinyamata a ku Mulanje konkuno, tikugwira ntchito ku Mulanje konkuno, ndipo ku Mulanje kuno nkotheka kukhala kampani mm -hmm. Ndithudi pamene tikupita ndiye kumapeto kwa programu yathu, mungawalimbikitse achinyamata zotani pa ubwino wa sukulu komanso mwina ndikumakhala anthu opanga zinthu ndi cholinga chifukwa takuonani kuchokera ndithu ku sekondale mukudikirira ndithu kuti muone kuti tsogolo likhala lotani mapanga mabizinesi athobwa madzi freezes mwapita kukachita maphunziro akachenjede mwabwerako mwayamba ntchito nkumapitirizabe kupanga mabizinesi. Mwina wachinyamata amene akutimva pakadali pano mungamulimbikitse zotani pa nkhani yodzidalira payekha komanso kuphatikiza sukulu pa masomphenya ake amene ali nawo? Aa chabwino wachinyamata kwathu kuno timakhulupilira kuti achinyamata ndi tsogolo la mawa koma ineyo ndikunena kuti wachinyamata tsogolo lake lili leroli. ayambe lero chimene chikufunika iyeyo ayambe akayamba ndiye kuti tsogolo lake liyenda bwino Ah, wachinyamata akhoza kukhala ndi masomphenya ambiri mwina pakali pano sanapange sukuluyo mwina kusogolo kuno azafuna kupanga sukulu akudikirira atha kuyambapo komanso akamakayamba sukuluyo asankhe njira imene ili yoyenerera yomwe ingamuthandizire kukakwanitsa zimene amakhumba mu mtima mwake komanso tikamapanga zinthu ngati zizi osazidelera Nthawi yongosewera yotaya zinthu zopanda pake tiichotse chifukwa ngati ine ndanena ndimagwira ntchito, kuntchitokotu kumakhala kulemba malipoti, kumakhalatu kugwira ntchito ina, kupita kufiludi kukapanga zina ndi zina. Ndikabwera pa nthawi yanga ndimayenerano ndiyambe kulowa mu ofesi ina yachiwiri chifukwa iyi ndi ofesi ndithu yokhazikika. Ineyo ndine manejala wa mu ofesiyi ndiye ofesi imeneyi ndikakalowanso ndimayenera ndikapangenso zimenezi. ndimaigawa nthawi yanga kunena kuti ine tsiku langa nthawi yanga yogona mwina ndi 6 hours ngati ndikugona 6 hours ndiye kuti ma hours enawo ndikutani ndili ndi nthawi yopemphera ndili ndi nthawi yopanga zakuntchito ndili ndi nthawi yopanga maphunziroso eya komanso ndili ndi nthawiso yoona kuti ana anga kusukulu apanga chani muliso ndi ana ndili ndi mwana ndithu tiyamike eyetu chabwino Mm. nkhani yake ndiyoti amayi tingathe mmene mwamuonera mnzangayu ndi wachichepere komanso ndi mayi. Zonsezi mwina mzimayi wina wake, mtsikana wina wake kumanena kuti ii sindingathe zimenezo, ii za azibambo zimenezo, nanga zakuti ine ndikazipeza kuti, ii nanga ndingafunse kwa zakuti mwakuti, ii ndingalumikizane bwanji ndi alimi amene akupanga uchi umenewo. Iyayi, komatu nkhani ya Jowana komanso mmene wafotokozera zikungosonyezeratu kuti amayi tingathe. Amayi achichepere, amayi amene ali kusukulu, amayi amene akudikirira mayeso, amayi amene ndithu ali ndi masomphenya 30 seconds mawu anu kwa amayi amene akutionera. Aaa amayi tonse amene mukuonera pano ndikukulimbikitsani kunena kuti muyambepo mawu amenewa ndikuwabwereza bwereza kuti yambanipo ndikudziwa kuti amayi ambiri tili ndi masomphenya tili nawo ma ideas ambirimbiri abwino kwabasi koma chimativuta ndi mantha amayi yambanipo mmene mukuyamba Mulungu kwinaku akuona kuti akusogolerani motani. Zikomo.
Komanso tisayiwale ndithu kuwapeza pa nambala zomwe anena zija kuti tigule ufa wa soya umenewu ngati njira imodzi yomupangira sapoti mayi mzathu Joana Mgogo. Si dzina ndi lomwelo? Ndi lomwelo ndithu. Komansotu ife tithokoze kwambiri kuti munasiya zonse za kuntchito, musas, ma homework simunakaone ya anyamata. Office number 2 simunakalowe koma ndikuona kuti ayi ndipeze nthawi yanga ndilimbikitse amayi achichepere amene tikudziwa kuti panopa atanganidwa, amapanga ma village bank, amayesera izi ndi izi komano kuti chitsogolo sichimaoneka, sichimapita uko chifukwa choti chosowa chilimbikiso ngati chimene mwawapatsa lerolochi. Ndiye tikuthokozeni kwambiri ndipo tikufunirani zabwino zonse ku zochitika zanu zonse. Zikomo kwambiri.
Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndili muulutsi wa program imeneyi ya Amayi Tingathe pano pa Mzati TV. Ndithokozenso kwambiri amene watikonzera program imeneyi Andrew Mandala. Amayi tingathe mwakoma nonse.